Cailín Beag na Lasán. Bhí an mí-ádh air le fuaire, bhí sé ag cur sneachta agus bhí an dorchadas ag teacht agus ba í an oíche dheireanach den bhliain í, leis, Oíche Choille. Ins an bhfuacht agus ins an dorchadas seo bhí gearrchaile bhocht ag gluaiseacht ó shráid go sráid, gan bróga gan hata. Bhí slipéidí uirthi nuair a d'fhág sí an baile, ach cad é an mhaith é sin? Do b'iad sean-shlipéidí a máthar iad, agus bhíodar chomh mór san gur shleamhnaíodar de chosa an chailín bhig agus í ag rith trasna na sráide ag teitheadh ó dhá chóiste a bhí ag teacht ar cosa in airde fé na déin. Ní raibh ceann de na slipéidí le fáil agus sciob garsún an ceann eile acu, á rá go ndéanfadh sé cliabhán do nuair bheadh páistí dá chuid féin aige. Uime sin, ghluais an cailín beag léi cosnochtaithe agus roinnt lasán i seanaprún aici agus beart eile acu 'na láimh. Níor cheannaigh éinne an oiread agus aon lasán amháin uaithi, an lá ar fad, ná ní bhfuair sí an oiread agus aon fheoirling amháin. Bhí an t-ocras agus an fuacht ag cur uirthi. ach mar sin féin do lean sí léi agus na lubhóga móra ag clúdach na gruaige órga a bhí ar a ceann agus ag titim go búclach mórthimpeall a haghaidh, ach bí cinnte de nárbh í a scéimh a bhí ag déanamh aon bhuartha di. Shuigh sí síos i gcúinne idir dhá thigh chun fothain a d'fháil agus tharraing sí isteach a cosa bochta fúithi, agus bhíodar dearg agus gorm ón bhfuacht. Ach bhí sí níos fuaire ná riamh, agus bhí eagla uirthi dul abhaile mar ná raibh aon lasán díolta aici agus do thabharfadh a hathair bualadh di. Agus rud eile de, bhí sé fuar sa bhaile acu, mar bhíodar ina gcónaí fé bhuaic an tí, agus bhí an ghaoth ag séideadh isteach trí na scoilteacha, cé go raibh tuí agus ceirteacha sáite ins na pollaibh móra. Bhí a lámha beaga marbh leis an bhfuacht. Ó nár mhór an mhaith a dhéanfadh aon lasán amháin dá leomhfadh sí é bhaint amach as an mbeartán, é a tharrach ar an mballa agus a méireanna beaga do théamh leis an lasair. Tharraing sí amach ceann. Zip! Conas mar bhlaim agus mar dhóigh sé! Bhí sé ag dó go breá te ar nós na coinnle, agus, Chuir sí a lámh mórthimpeall air. Ba iontach go léir an solas é. Do samhlaíodh don chailín bheag go raibh sí ina suí os comhair tine a bhí go breá mór brothallach, agus gur mhothaigh sí an teas agus an compord agus seascaireacht na háite. Shín sí amach a dá cois chun iad a théamh leis, ach chuaigh an lasair in éag, ní raibh tuairisc le fáil ar an tine, agus shuigh sí ansiúd agus blúire den lasán dóite ina láimh aici. Do las sí ceann eile, do dhóigh sé sin, agus san áit gur thit an solas ar an bhfalla bhí san trédhearcach, i dtreo go bhféadfadh sí féachaint isteach ins an seomra. Bhí bord ann a bhí clúdaithe le héadach cláir a bhí chomh bán le sneachta agus ártaí breátha síne air, agus bhí gé rósta ann go raibh gal aisti, a bhainfeadh uisce ód fhiaclaibh. Ach rud ab iontaí ná san, do léim an gé anuas den bhord agus scian agus forc sáite ina brollach, agus shiúil sí fé dhéin an chailín bhig. Chuaigh an lasán in éag ansan, agus ní fhaca sí aon rud ach an falla leamh fuar. Do las sí ceann eile agus bhí sí na suí ansan fén gcrann Nollag ba bhreátha dá bhfaca súil duine riamh. Bhí sé i bhfad níos mó agus níos breátha fé órnáidibh ná an ceann a chonaic sí um Nollaig tríd an bhfuinneog i seomra an cheannaí shaibhir. Bhí na mílte coinnle beaga ar lasadh i measc na ngéag nglas. agus pictiúirí daite fé mar a chonaic sí i bhfuinneoga na siopaí agus iad mar a bheidís a féachaint anuas uirthi do shín sí amach a dhá láimh nuair a bhí an lasán dóite. D'éirigh na soílse go léir níos aoirde agus níos aoirde agus chonaic sí gurbh iad na réiltíní iad, ar dtitim do cheann acu d'fhág sé síog fhada 'na dhiaidh, ins an spéir. Tá duine éigin ag fáil bháis anois, ars an cailín beag léi féin, mar dúirt a seanmháthair léi a bhí riamh ceanúil uirthi agus a bhí tar éis bháis, Nuair a thiteann réalt go dtéann anam éigin suas ar neamh. Tharraing sí lasán eile fan an fhalla. agus i gceartlár an tsolais a dhein sé bhí a seanmháthair ina seasamh os a comhair amach, chomh gealgháireach, chomh cneasta agus chomh grámhar agus bhí sí ar an saol seo. Do chuir an cailín beag liú aisti. A sheanmháthair, ar sise, ó tóg mise in éineacht leat! Tá's agam go raghair ar ceal chomh luath agus a bheidh an lasán dóite ar nós na tine úd, agus an ghé bhreá rósta, agus an crann Nollag. Agus las sí an chuid eile de na lasánaibh a bhí fágtha sa mbeartán, mar ba mhian léi a seanmháthair do choimeád in éineacht léi chomh fada agus do b'fhéidir léi, agus do las na lasáin chomh solasmhar san, go raibh sé níos gile ná an lá. Níor fhéach a seanmháthair riamh chomh maisiúil ná chomh hard agus d'fhéach sí an uair sin, agus thóg sí an cailín beag 'na baclainn, agus ghluaiseadar go soilseach agus fé áthas, suas, suas ins na spéartha, san áit nár mhothaigh sí fuacht ná ocras ná eagla mar bhíodar i bhfochair Dé na Glóire, ach ins an gcúinne idir an dá thigh i bhfuacht na maidine bhí cailín beag na suí go raibh scáil an róis 'na leacan agus fáth an gháire 'na gnúis. Chuaigh an fuacht tré na croí an oíche dheireanach den tsean-bhliain. Do thaithin an chéad sholas den bhliain nua ar chorp fhuar mharbh an chailín bhig a bhí ina suí ansiúd agus na lasáin aici agus bhí aon bheartán amháin acu beagnach dóite. Dúradh go raibh sí ag iarraidh í féin do théamh leo. Ach níl fhios ag éinne cad iad na haislingí a deineadh di, nó cad é an radharc glórmhar a chonaic sí i bhfochair a seanmháthar ar theacht na nua-bhliana.